ebe a kịta bụ alọbinagụ m because o wee ka anyị si eme ị ma na udu mmiri ọ bụ na mmiri na-ezo anyị a na-agalụ n'ime ọfịa ebe alọbinagụ dị aga eyi ya ife so n'udu mmiri mgbe mmiri na-ezo anyị na-eweneta ya n'ụnọ so that ị chọọ iyi ya ife iyi ya ife ebe a mana the main day a ga-eme ya anyị aga n'ime ọfịa ebe ahụ ọ nọ hmm. ga iyi ya ife so ebe a bụ ebe m nwetara ọnụ alọbinagụ dosa hmm. nke dị n'ụnọ so ị bịa side a ndị nwa bụcha ọgwụ a gwọsịla agwọ ndị ahụ bụcha client ekesisila ekesi ndị ọcha ekesisila ekesi ndị nke nwa bụ oke ite a gwọsịla agwọ hmm. Mm, ya bụ ndị nwa nọsi ebe a si ebe a Ma nke a bụ sọ ọgwụ afịa ọgwụ afịa for ndị na-azụ afịa Ee. ebe ebe a nwa ebe a bụ ebe m lụrụ agwụ nke agwụ gị Mm, ọnụ agwụ m bụ ife a so e- ive dị ebe a liri nne ọ bụlọ sọ agwụ m dị ebe a ebe a mm, ị nee anya eze nwaanyị m a na-akpọ ya ala na-azụ nwa anyị na-akọsali ya mkpa anyị ebe anyị ji wee ala na-azụ nwa bụ ọ bụrụ na um, because a sị na ive na-eti nwata ive nne ya nye ya ala ọ gba nkịtị Mm. so ị bịa kọsali ya na o wekwa ike ime nke nwa bụ ikenga akwụna ama nje afịa Mm. ebe anyị ji wee ikenga akwụna ama nje Ama nje afịa bụ afịa. na ọ bụrụ na o welu mbọsị akwụna ya apụta ọ sị na afịa adịlọ Ya dịrị. Mm. epekata mpe ofu onye ya alalili ya Eziokwu. Ehe. ọ nya ka anyị ji wee akwụna ama nje Akwụna afịa ama nje afịa. a bịa na nke nwa ee anyị weli ya na-eme four market days ọ maka ị nee anya ị fụ na o weli ilu na anọ iru anọ mm, eke olie afọ nkwọ eke olie afọ na nkwọ eziokwu ọ nya bụ nke nwa Mm? Mm, nke nwa bụ nne nwaanyị anyị nwere e ji alụgasị ọrụ mm. nke nwa bụ eze nwaanyị agụoru e were m mmiri dị na be nna m a na-akpọ agụoru agụoru Mm, ọ nya bụ ife ọrụ a na- a na-akọsali ya mkpa ọ na-ekpekwa ikpe ọsịsọ ọ ya magistrate Mm. ọ na-ekpekwa ikpe ọsịsọ Ee, ọ ga-eme case ruo ọ dị- maka onye welu police case Mm. onye welu court case a kọsali ya Akpesịla ya ọ ya amakwa ihe ọ ya-eme ọ dị mma dị mma Mhm. Then, ọ bụrụ na anyị bawa n'ime bụ na anyị bawa n'ime ị nezie anya side ị fụzi agụ ji egbe ahụ nke nwa bụ alụsị na-agba ụgwọ Mm, ọ bụrụ na mmadụ ji gị ụgwọ gị na mmadụ mee business onye ahụ achọ ka o lie ego gị anyị anyị akọsala ya aga gbata the ụgwọ Eh, maka webe nke anyị since anyị bido kọsabali a na-eweta the money so ọ bụrụ na akwụkwọ ọgwụ igbo bụ Mm, ọ bụrụ na ị bịa saịdị a Mm. ọ bụrụ na ị bịa side a nke a nwa bụ nke anyị ji agba Onye afa na-agba afa. ee ọ afa ka ọ ya abụ ịgba Mm. kọwara gị ife na-eme so ị negasị anya ị ya afụgasị awele ndị nwa ka a na-akpọsị awele isi ebile Awele isi ebule, nke m- Mm, Ee. awele isi ebile for ndị na-eme business Ee. ndị na-azụ afịa ndị na-alụ ọrụ aka contact ada abịa Mm. ọ ya bụ ndị nwa Na a awele. na-afụgasị Mm. then nya bụ ebe a ka ndị mmiri m nọ hmm. nke a nwa bụ ndị mmiri m ọ ya bụ ife nwa hmm. so another thing bụ na achọrọ m ịkọwa ife dị iche mmadụ ịlụ ọrụ mmiri na mmadụ ịje chụpụ aja na mmiri ọ bụrọ ofu ihe mmadụ nwere ike ịga sị na nya alụgo ọrụ mmiri ọ bụrụ na ife a mere bụ a kwa ngwongwo a ga gbapụrụ ya aja na mmiri ọ bụrọ ya bụ ịlụ ọrụ mmiri ịlụ ọrụ mmiri dị iche mgbe ị ya alụ ọrụ mmiri ma na ị dọwa ite ndị mmiri na be wụ ị chọgodu inye ya ife inye ya ife at any time mana ọ bụrụ na a bịalụ ego ngwongwo go biscuit banana all those jebe na mmiri ma na eji ọsọ jee chụpụ aja because some people na-abụ abịa asị na fa agago na mmiri na o nwerọ na ndị mmiri anabatarọ ya nka nka so ihe m na-agwa bụ na ịdọ ite ndị mmiri dị iche from ịga gbapụ aja na mmiri ife ọma mere unu daalụ sọ Mm. daalụ daalụ